Sighin sena pasu sos apuntamentos de sa campagna eletorale pro sas regionales de su bintibator de frevàrgiu, in Nùgoro oje an apresentadu sa lista de s'UDC chi apògiat a Christian Solinas presidente de sa Regione pro su centrudestra. In sa sala cunferèntzias de su Museu Etnogràficu, presente unu rapresentante istòricu de su partiu Giorgio Oppi, an apresentadu sos candidados in su cullègiu de Nùgoro, Salvatore Fois, Tore Sulas, Riccardo Uda, Maria Francesca D'Antoni, Giada De Sena, Angelica Puzzu. In s'interi de su dibàtidu an ispricau su proite de s'issèperu de s'alleare custa borta puru chin su centru-destra. In s'interi arriban fintzas sos polìticos mannos de continente, oi est tocau a Federico Pizzarotti, sìndicu de Parma, rapresentante de Italia in Comune, chi pro mèdiu de Sardegna in Comune apògiat sa candidadura de Massimo Zedda a presidente de sa Regione. Pizzarotti custu manzanu at adobiau su sìndicu Soddu pro afortiare su ligàmene intre sas tzitades chi ant partetzipau a s'eletzione de sa Capitale italiana de sa cultura duamiza e binti chi at bidu binchende a Parma, mentres Nùgoro est arribada intre sas primas deghe e pròpriu custas deghe finalistas ant detzisu de fàghere naschire unu coordinamentu pro poder mandare a dae innantis unos cantos progetos a cumone. Sighit sa protesta de sos pastores pro su pretziu de su late, oje puru ch'an imboladu a su caminu chentinas de litros de late pro protestare contra a sos industriales chi lis pacan unu litru a sessanta tzentèsimos, unu tantu chi non bastat mancu a si pagare sos gastos de produtzione. Ana manifestau in sa chentu trintunu chin blocos o in Giave, in su 'e Tattari, in Ozastra, in su 'e Nugoro e in s'istatale chentu bintinove. Sa protesta non paret chi cheriat abrandare, a su mancu fintzas a cando sos industriales no an a atzetare un'acordu supra su pretziu de su latte. Sas mesas fatas in custas chidas si sunu semper arenadas pròpiu supra de custu. Eris sos industriales de su cumpartu privau de sa trasformatzione de su latte si sunu adobiados in una riunione promovida dae sa Confindustria de sa Sardigna, chi at iscritu una nota ue si leghet chi an cumpartiu s'impinnu a chircare, paris a su cumpartu, solutziones comunes chi permitana de isòrbere sa vertèntzia de su prètziu de su late, recuperende però sa trancuillidade netzessària pro impostare istrategias adeguadas in su venidore, chi assicurene istabilidade e prospetivas a totu sa filiera. Sos pastores però pedint atos cuncretos e unu prètziu de su late chi pichet in cunsideru s'andamentu de su mercadu, fintzas cando sos industriales balanzan e non petzi cando su pretziu de su pecorinu romanu minimat. Duamiza traballadores de su cumpartu edile sun isbarcados oje in Roma pro partetzipare a sa manifestatzione natzionale promovida dae CGIL, Cisl e UIL, bochinande futuro al lavoro e pedinde a su guvernu Lega Cinque Stelle de aperrere unu cunfrontu supra propostas cumpartidas pro creschida, isvilupu, traballu, pensiones e fiscu, e pro mudare sa polìtica econòmica ascurtende sos sindacados. In Prata Santu Juvanne ant faeddadu sos segretàrios generales de CGIL, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Anna Maria Furlan, Carmelo Barbagallo. In Sardigna puru sa mobilitatzione est istada forte ca in su cumpartu edile in sos ùrtimos dec'annos si sunt pèrdidos trinta miza postos de traballu e su disacatu est sichidu in su duamiza e decheoto puru. Su segretàriu generale de sa Cisl sarda, Gavino Carta, At sutalineau chi CGIL e Cisl e Uil de sa Sardigna ana picau parte chin contipizu a sa manifestatzione de Roma. Sos isseperos mancaos o de pacu profetu fatos dae su guvernu ana cunsichentzias pesantes pro sa Regione nostra chi galu non ch'est issia dae sa crisi at nau Carta. Sa nostra no est una protesta politica ma sindacale. S'Italia est torra in recessione no est una noba bella pro sos sardos chi ana unu pil pro capite pari a su settantunu pro chentu de sa media europea. Sa Regione at detzisu de assicurare pro su duamiza e dechenove puru sos progetos de volontariadu sociale a sos richiedentes asilu o meres de protetzione internatzionale chi sunu òspites in sos centros de acoglièntzia de sa Sardigna, biende sos resurtados positivos de sos bandos publicados in su duamiza e dechesete e in su duamiza e decheoto. In su situ istitutzionale ant publicadu s'abisu nou destinadu a sos comunes, e a sos assòtzios de su 'e tres setores chi depene presentare sas propostas intro mesudie de su bindighi de martu. Su bandu previdit chi sos migrantes depana faghere atividades volontàrias e gratuitas in s'àmbitu de sa tutela de sos tretos birdes e de s'ambiente, de s'amparu e de sa cura de s'arredu urbanu, de sa bàrdia e cura de sa sienda istòrica, artìstica e culturale e de sos ambientes dedicados a su tempus lìberu e a s'isport. Prus de duchentos chimbanta zòvanos ant fatu in forma gratùita servìtzios de utilidade pùblica. Su Viminale at dadu a ischire sos datos de sos isbarcos in su duas miza e deghenove, dae sa prima die de jannàriu a oe sunt isbarcadas duchentas e duas pessones contra a sas bator miza setighentos trintunu de su matessi perìodu de s'annu passadu. Pro su chi pertocat sa Sardigna, su Ministeru de s'Internu sutalìniat chi in su duas miza e deghenove, Non b'at àpiu isbarcos in custos primos meses de s'annu. Unu brincu in sos annos sessanta chi an bidu sa nàschida de sos Beatles e de una rivolutzione culturale chi at fatu iscola in totu su mundu. Est istadu possìbile a lu fàghere gràssias a su cuncerto, promòviu eris in Nùgoro dae su comitadu Monte Ortobene Ultima Spiaggia, pro collire dinare e pro comporare unu defibrilladore de pònnere in su monte a disponimentu de residentes, isportivos e turistas chi trabicana s'Ortobene, su monte tantu caru a Grassia Deledda Premiu Nobel pro sa Literadura. Sos nugoresos an arrispostu a s'apellu prenande s'Eliseo pro ascurtare sa band De Vaghi in s'ispetàculu Serata Beatles. De Vaghi est unu grupu musicale chi in custos annos s'est distintu in su panorama musicale sardu pro sa capatzidade de interpretare sas cantones de sos Beatles a manera bella e perfeta, una simizàntzia non petzi musicale ma peri in sas bestes in sa bisura. Gràssias a s'impinnu de su Comitau Monte Ortobene Ultima Spiaggia chin su patrociniu de su Comune de Nùgoro, sa Confimprendidores e sa Conad, in su Monte puru, como, su defibrilladore at a èssere una realtade. Est un'àtera bella faina fata chin sa punna de torrare a bida s'Ortobene, pro lu valorizare e pro facher torrare sos nugoresos e sos turistas a pustis de annos de abbandonu.